Фӏэхъус фызох ди нэтыным къеплъ, къедаӏуэ псоми. Гуапэ зэрытщыхъущи, иужьрей зэманым ди лъэпкъым къыхэкӏа щӏалэгъуалэм яхэтщ фильм гъэщӏэгъуэнхэр тезых. Щхьэж и гупсысэкӏэ елъытауэ, языныкъуэм адыгэбзэкӏэ, адрейхэм урысыбзэкӏэ къызрагъэпэщ. ӏуэху бгъэдыхьэкӏитӏми фӏагъ къыпокӏ, дахагъэ щыболъагъу. Урысыбзэкӏэ трахмэ, адыгэм и псэукӏэм, и къекӏуэкӏыкӏам нэгъуэщӏ лъэпкъхэри щыгъуазэ мэхъу. Адыгэбзэкӏэ трахыфрэ? Нэхъыфӏыжщ. Ди бзэм и дахагъымрэ и ӏэфӏагъымрэ зэхэдегъэщӏэж, ди гум гуфӏэгъуэ щыз ещӏ. Зи гугъу тщӏы щӏалэгъуалэм ящыщщ ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэхэр. Ахэр Гъукӏапщэхэ Къантемыррэ Заринэрэщ.

Сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ кино тесхыну дыдэу сехъуапсэу щытащ. Иужьым гъащӏэм дауэду сыт хуэдэ гъуэгу сытримыгъэувами, сыхуишэжащ а ди ӏэщӏагъэ иджыпсту дызыхэтым. Сэбэп къытхуэхъуахэм щыщ Налшык къалэм и администрацэм конкурс екӏуэкӏыу грант къызатри, абдей ежьапӏэ щыхъуащ. Гуфӏэгъуэ зытам тетхыурэ кино техыныр дыухуащ, едгъажьэри къыдэхъулӏауи собж, икӏэм нэс тхунэгъэсащ япэ дыдэрауэ. Нтӏэ, иджысту тефха фильмыр, мыр фи япэщ, ара? Япэ кино тетхауэра, ди япэ лэжьыгъэщ. Еджапӏэмкӏэ.
Курсовой лэжьыгъэу документальнэ кинохэри тщӏауэ щыӏэщ. Ахэр сыт хуэдэ? Ари щӏалэгъуалэм теухуащ Поколение Z жери. Я щытыкӏэ, ауэду щӏыщытыр, яхуэщӏэхэ, ялъэкӏхэм теухуауэ. Сыт хуэдэ ныбжьым нэхъ хуэкӏуэрэ? Илъэс пщыкӏутхум щыщӏэдзауэ студентхэри къриубыдэу хуиту еплъ хъунущ. кином. Нэхъыщӏэӏуэхэри еплъу щытми, зи шынагъуэ щыӏэкъым. Унагъуэ псокӏэ уеплъ хъуну ауэдэ кинощ. Зэзауэ хэттӏым, зэрыфыщӏ хэттӏым, нэмысыншагъэ зыри къэдмыгъэлъэгъуэну дыхэтащ.
Фильмыр зэрытефхар урысыбзэщ.
Цӏыхум ялъагъуну дыхуейт. Ди япэ лэжьыгъэти, япэ дыдэрауэ зедгъэсэну дыхуейуэ, лэжьыгъэ щӏэддзауэра, итӏанэ. адыгэбзэкӏэ ди нэ къокӏ тетхыну, ауэ япэ щӏыкӏэ зедгъэсэнщ тетхыу, лэжьыгъэ зиӏысыр къэтщӏэнщ жытӏэри, мис мы япэ лэжьыгъэр ауэдэу тщӏауэ.
Адыгэбзэм нэхъ фыхуэхьэзыру, нэхъ фи лэжьыгъэм хэфщӏыкӏ фыхъуа иужькӏэ и ӏуэху зефхуэну? Алыхьым жиӏэ. Атӏэ иджы мыбы актеру зыбжанэ хэтщ. Ахэр дауэ зыхуэфшэса, сыт хуэдэ щӏыкӏэкӏэ къыхэфха? Роль нэхъыщхьэ зыгъэзащӏэмрэ абы и ныбжьэгъумрэ сыздэкӏуэм къэслъагъури, сигу ирихьэри, а си щхьэм иджыри сценарий щилъым щыгъуэ сыбгъэдыхьэри яжесӏауэ щыта. Гъуэгум тету къэплъэгъуауэрэ хьэмэ щыплъэгъуар дэнэ? Нтӏэ, къэслъагъу, гъуэгум тету къэслъагъури. Тӏури зэгъусэурат? Зэгъусэтэм, зэрыцӏыхуххэтэм, кино тетхын щӏэддзэхукӏэ. Тӏури щхьэхуэу ауэду къэслъагъури, тӏуми яжесӏат моду кино тетхыну мурад диӏэщи, теплъэкӏэ фыхуокӏуэ, фыхэтыну фыхуейу щытмэ, кастинг диӏэнущи, фыкъакӏуэ фи къарум, феплъынщ фыпэлъэщынум, жытӏэри, абы иужь кастинг тщӏауэ щыта Советскэ молодёжь газетым. Абы кастинг щедгъэкӏуэкӏри, ахьэращ кином хэтар. А зыжесӏа Япэ роль зыгъэзэщӏахьэри ахьэри къакӏуэри, тэмэм дыдэу лэжьыгъэ ящӏа. Иужькӏэ сабий хэтахьэр актерскэ мастерство занятие дгъэкӏуахьэщ. Езы роль нэхъыщхьэ зыгъэзэщӏари, езым зригъэтхри, ауэдэу зригъасэри иужькӏэ съемкэ щӏэддзауэ. Иджы ар зэражефӏэу арэзы техъуахэра? Хьэуэ хэмылъу, хьэуэ ӏуэхум хэмыкӏыу. Хэкӏаӏым хьэуэ ӏуэхум, Алыхьым и шыкуркӏэ псори дахэ ӏейуэ зыхуэхъуащ. Дызэгурыӏуэу съемкэр екӏуэкӏащ. Хуеджауэ абы ирилажьэ яхэтт мыр а фи актерхэм? Ар зи ӏэщӏагъи яхэтщ, Балъкъэр Юрэ театрым щолажьэ, Дым Эльдар ари утыкушхуэм итщ, Кайсын Холамханов абыи къыддиӏыгъащ. Мыдкӏэ хуеджа зыри хэтаӏым, хэти игу мызагъэу кӏуэурэ зригъэсэжа, хэти здытетхэм зригъасэурэ кӏуа. Ауэди къыхэкӏащ.
Фильмыр тефхынум псори зыхэту сыт хуэдиз зэман ихьа? Илъэсищым нэблэгъэхукӏэ иужь дитащ, а зэманым къриубыду мазэ нэхъ нэхъыбэ хъун съемкэ щекӏуэкӏа махуэхьэ. Актёр кином хэтахьэр хэти еджэт, хэти лэжьакӏуэт. Арати, зым щыхуэхъум, зым хуэмыхъуу, дежьэн хуей хъууэ зэман хъарзынэ дэтхын хуей хъут. мазэ бжыгъэкӏэ цӏыхухэм дыщежьэн хуей къэхъуа. Ауэ зыхуэдгъэшэчурэ еткъухым, зыхуэдгъэшэчым, тетхым дыкӏуатурэ зэманри кӏуащ, иджы дыхущӏегъуэжкъымэ зызыхуэдгъэшэчари псори зэтетхари.
Гупышхуэ ущыхъукӏэ, щхьэж и щхьэ ӏуэху иӏэжщи, абыхэми задомыгъэкӏуу ӏуэхур пхуехьэжьэӏым. Уэ нэхърэ нэхъыжьу ар уи егъэджакӏуэ хъуми, Ар уэ уи благъэ ӏыхьлы хъуми, зыгуэрэ ӏуэхум хэзыщӏыкӏ гуэрым и деж укӏуу уечэнджэщ хабзэщ. Апхуэдэ зыгуэр фызыбгъэдыхьа цӏыху фиӏэ? Интернетым ӏэджи къидджыкӏащ, ӏэджэ тетхыну дыхэтащ, зыкъом зедгъасэ, зедгъасэри, итӏанэ ӏуэхум дыпэрыхьауэра?
Щӏалэгъуалэ актёрхэм щынэмыщӏауэ и цӏэ къипӏуа Балъкъэр Юрэ, Дым Эльдар, къывдаӏыгъа занщӏэу? Фильмыр тетхыну щыжыфӏэм щыгъуэ.
Эльдар дыщыбгъэдыхьам хьэуи къыджиӏаӏым, ауэ ди цӏыхутэӏыми занщӏэуи къыгурыӏуаӏым, мыхэр хэт, кино трахыфыну жиӏэу, ауэдэу занщӏэу и фӏэщ хъущаӏым тхутехыну, тхуэщӏыну. Ауэрэ къыткӏэлъыплъри. Дызэгурыӏуа дахэӏеу, икъукӏэ тыншу дыздэлэжьа. Балъкъэр Юрэ къыддиӏыгъащ, зыхэта и ролыр дахэӏеу тетхри, дызыхуэгуапэу дызэбгъэдэкӏыжа. Эльдаррэ Юрэрэ сыт хуэдэ роль абы щагъэзэщӏар? Эльдар нэхъыщхьэ героим и адэу мэджэгур. Балъкъэр Юрэ, нэхъыщхьэ героинэм и адэу мэджэгу. Аращ. Тӏури и адэщ.
Тӏури и адэу мэджэгу. Эльдари. А щытефха щӏыпӏэр дэнэ-тӏэ?
Зэрыщыту Налшык къалэ щытетхащ. Зэмыщхьурэ тепхын хуейщ, кино щыхъукӏэ нэхъ дахэу. Зэтхузэфӏэкӏкӏэ тщӏыну дыхэтащ. Акӏэ-мыкӏэ кафе сытхэм делъэӏуурэ щытетхащ. Куэд ӏейм къыддаӏыгъащ кинор, я гуэныхь сыхуейӏым. Сыту фӏыт Къэбэрдейм дызэщыпсэур жызоӏэ. Сыт хуэдэ ӏуэху къыумыгъажьэу щытми, псоми къыбдаӏыгъыну хьэзырщ. Фызыбгъэдыхьа унагъуэхэм фызэлъэӏуахэми хьэуэ къыхамыгъэхьу кафехэм ещхьыркъабзэтэра? Хэт сымэ я унагъуэ абы хэтар? Съёмкэр нэхъыбэу щекӏуэкӏар Советская молодежьым и редакциеращ, иджыри Пицца Хаус кафем делъэӏури, кино ныкъуэр абыи щытетхауэ жыпӏэ хъунущ. Унагъуэ дызэлъэӏуахэм Къуныжьхьэ я унагъуэ Нартан щыщу абы щытетхащ, абыи хьэуэ къыхэкӏаӏым, дахэӏеу къыддаӏыгъащ. Къуажэ пщӏантӏэ къигъэлъагъуэу сыту щыту ара хьэмэ унэкӏуэцӏ? Унэкӏуэцӏ защӏэущ зэрытетхар, къуажэ зыри къыхэщкъымэ. Налшык къалэ псори щекӏуэкӏыу модэу тетхауэ. Фыщыщӏалэгъуалэкӏэ, дауикӏ, фильмыр нэхъыбэу зытеухуауэ щытыр лъагъуныгъэ къыщӏэкӏынщ.
Лъагъуныгъэр зытеухуар щӏалэгъуалэщ, унагъуэм я зэхущытыкӏэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм теухуауэ кино тетхыну дыхэтащ, ди гугъэщ къыдэхъулӏауэ. Фильм щыхъукӏэ, и кӏэухым ущынэблагъэм и деж зы гупсысэ гуэрым ухуишэу ущытын хуейщ. Кинор интернациональнэщ, лъэпкъ ӏей зэрыщымыӏэр къыхэдгъэщыну дыхэтащ, лъагъуныгъэм гъунапкъэ зэримыӏэр къыхэдгъэщыну дыхэтащ. Зы хъыджэбз зыпаубыдри щӏалитӏым абы я зэхуакум, а щым я зэхуакум дэлъ ӏуэхум теухуауэ аращ, абы я унагъуэхэм къыщекӏуэкӏыр. ахьэр зыпхырыкӏын хуей хъухьэр, гъэпцӏагъэ гуэрхьэр къызэрыхэкӏыр я ӏуэхум. Щӏалэм имыщӏу щэхуу тхьэмахуэ къэс и адэ-анэм и ныбжьэгъухьэм дей зэрашэра хъыджэбз зиӏэхэр ирагъэцӏыхуну, и анэм нысащӏэ къытхуимышэу хъунуӏым жиӏэу сытым щыгъуи топсэлъыхь. Аращи, Щӏалэр япэ дыдэу фӏыуэ илъэгъуа хъыджэбзыр игу икӏыжшӏымэ, иужьым модрейр къелъагъури, дехьэхыр арыншэу илъагъукъым и гъащӏэри, абдей зэныкъуэкъун щӏадзэ щӏалитӏыр. Тевха фильмым сыт фызэрыщыгугъыр? Пэжыр жысӏэнщи, нэхъыбэу дызэрыщыгугъыр къыхэтха губзыгъагъэрат техын зэрыхуейр, зызедгъэса къомыр. Етӏуанэрауэ ди нэ къокӏ, дохъуапсэ адыгэбзэкӏэ кино тетхынуи. Мы кином ежьапӏэ хъарзынэ къыдитауэ дыщогугъ, иужькӏэ сэбэп къытхуэхъужыну ӏейуэ дыпоплъэ.
Лэжьыгъэм шэч хэмылъу сэбэп хуэхъуа къыщӏэкӏын фэ иджысту ӏэщӏагъэ зэрызэвгъэгъуэтыр. Пэжщ, журналистикэ дызыхуеджэр сэбэп мэхъу кино техыным. Кууэ пымыщӏауэ щытми, зэрелэжьын хуейм теухуауэ, а драматургие жыхуиӏэм теухуа ӏуэхугъуэхэр нэхъ къыдгурыӏуэу дыхъуащ, а сценарий дыдэр зэрыгъэхьэзырын хуейм абыкӏи сэбэп хъуащ. Куэд къыхэтхащ журналистикэ дызыхуеджэм. Журналистикэм дызэщӏэтӏысхьэн хуей хъуар дауэду, Эльдар депсалъэри, кино техын щӏэддза нэужькӏэ, Абы щылажьэти, Фыкъыщӏэтӏысхьэну фыхуей? жери къыдэупщӏри, Дэри ди гуапэ хъуа занщӏэу ауэдэ къыщыджиӏэм. Дыжэри дыщӏэтӏысхьащ, ауэ дызыхуеджар зэрыщыту сэбэп къытхуэхъужа.
Кино тетхыхукӏэ гъэщӏэгъуэни дыхьэшхэни, тӏэкӏу дызыгуэзыгъэудыни сыти щыӏащ. Ауэдэ гуэр къыщыкъуэкӏым щыгъуэ гушыӏэ тщӏыжыну иужь дитт. дыщыдыхьэшхыжурэ нэхъ зыщыдгъэгъупщэжащ ахэр. И нэхъыщхьэ героим зы ӏуэхугъуэ гуэр къыщыщӏати, псори жысӏыжынкъым, зыгуэр игу къеуэу ӏэлъын зэрылъ коробкэ цӏыкӏур хыфӏидзэн хуейти, хыфӏидзакӏэ блэкӏын хуейти, тридзэ икъутэри, И щхьэ иубыдыжри къэувыжа, гужьеижауэ сщӏар сыт жери. Арати, ар зэрытетхам уэду сценарием хэттэкъым ар. Арэу кином къыхэнауэ, икъукӏэ дахэ хъуа. Мис ауэдурэ ӏэджи тетха кином. Езыби къагурымыӏуэжу гушыӏэ уэдурэ, джэгу уэдурэ тетхыурэ ӏэджи хэдгъэхьэжа кином. Дэ зытха, дэ дызыхуейм уэдэ щытетхын дымыгъуэту, щӏыпӏэ дылъаӏуэрэ, Дыувырэ нэгъуэщӏ гуэру тетхын хуей хъууэ.
Итӏанэ Ислъам Хьэщхъуэжьы кастингым къыщыкӏуам ауэдизкӏэ дыгу ирихьати, абы щхьэ щхьэхуэу сюжетнэ линие тхыжауэ щыта, ди кинор ӏейуэ игъэдэхащ. Цӏыху талантливэщ, егъэлеяуэ, къаруушхуэ хэлъщ, щытетхым щыгъуэ дыкъыдихьэхт сытым щыгъуи. Сыт хуэдэ роль едмыту щытми, занщӏэу игъэзащӏэт.
Актёрхэм я щыгъын теухуауэ щӏыпӏэ къифха щыгъын яхэт хьэмэрэ? Щыгъынхэр езым яещ я щыгъар. Сценэхэр зыхэзэрыхьауэ тетхти, дыкӏэлъплъыну нэхъ иужь ситащ, сценэхэм я щыгъын щыгъахэр щатӏэгъэжын уэду. Мис ар тӏэкӏу абы гугъу дыригъэхьащ, щхьэхуэу цӏыху абы елэжьын диӏэтэми.
Фильм щытепхкӏэ, дауикӏ, сом токӏуадэ. Абыкӏэ зыгуэр дэӏэпыкъуэгъу фхуэхъуа?
Дэ езыбы къэдлэжьыжурэ ди жып къитхурэ псори тщӏыжыну дыхуей дыхэтауэащ, ауэдэу дэӏэпыкъуэгъуи зыри къэтлъыхъуэну дыхэтакъым. Псори дэ езыбы тщӏыжыну дыхуежьэри, нэдгъэса.
Актёр джэгуахэм сом ефтаӏэ? Абыхэм делъэӏуурэ дагурыӏуурэ кином хэтахэр псори къыддаӏыгъауэра. Зыри темыкӏуадэу кино тетха, псоми къыддаӏыгъащ, ауэ. Унагъуэ лэжьыгъэ жысӏэмэ сщыуэну къыщӏэкӏынкъым. Фыщызэщхьэгъусэкӏэ аращ ар зэрыщытыр. Фи ӏуэху еплъыкӏэр щызытемыхуэ къэхъутэ.
Ӏейуэ тынш ӏейуэ дызыгуроӏуэ. Ара? Сэ камерэ ӏуэху сызохуэ. Сэ цӏыхухэм нэхъ садолажьэ. Нтӏэ.
Аращи, зэныкъуэкъуныгъэ къыхэкӏкъым. Зыгуэркӏэ, зыгуэркӏэ дызытемыхуу щытми, дыщӏызыгурымыӏуэфын зыри къэхъукъым. Кином нэхъ иджыри елэжьауэ къыхэзгъэщыну сыхуейт Апажэ Аслан. Звукым теухуауэ, макъамэм теухуауэ и закъуэ, и пщэ дэлъауэ жыпӏэ хъунущ, сыт щхьа жыпӏэм кино зы псори зэрекӏуэкӏыр авторскэ. Музыкэри, макъамэ, псалъэ зыщӏэтхэри Псалъэхэр сэращ зытхауэ макъамэкӏэ. Зэрыщыту зытхар Асланщ. Ину берчэт бесын жесыну сыхуейщ абы. Адэкӏи нэхъыбэжу тефхыну, дэ ди цӏыхухэм яфӏэфӏу, ягу ирихьу, я псэм дыхьу апхуэдэ лэжьыгъэхэр къызэвгъэпэщыфыну Тхьэм жиӏэ, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ, ди нэтыным фызэрыхэтам папщӏи фӏыщӏэ фхузощӏ. Упсэу. Ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэщ Сэхъу Мурат. Ар илъэс тӏощӏым нэблэгъауэ Мэзкуу щопсэу, медицинэм щыхурагъаджэу абы дэт университетыр къиухащ, иджыпсту дзэм еӏэзэ дохутыру мэлажьэ. Мурат и дунееплъыкӏэм, И ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм, и лэжьыгъэм зыщызгъэгъуазэм си гуапэти, ди студием къезгъэблэгъащ. Псом и пэ къихуу сызэрыноупщӏыныр Мэзкуу щепхьэкӏ гъащӏэращ. Илъэс зыкъом хъуауэ абы удэсщ, дауэ къыпщыхъурэ? Дэ ди Хэкум ухуэзэшрэ?
Мэзкуу удэсри уесэжым хуэмурауи, нэхъыбэу абы лэжьапӏэмрэ унэмрэщ зыдэщыӏэри. Сэ нэхъ сызыхуэзэшыр, нэхъ сызыхуэныкъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрымкӏэ къыщекӏуэкӏ зэхыхьэхэр, адыгэбзэ къыщыӏуэу, адыгэ пшыналъэхэр къыщыӏуэу, мис ахэр абы нэхъ щызымылъагъуу щытщи, ахэра нэхъ сызыхуэзэшыр. Джэгухэр, пшыхьхэр, усэ пшыхьхэр, мис ауэдэхэр ар. Укӏуу уеплъ хуэдэ щыӏэкъым пэжщ, ауэ Ахэр псори ди гуапэ зэрыхъущи, иджысту ди техникэм фӏыуэ зиужьащи, интернетым псори псори дыдэ мыхъуми, и нэхъыбапӏэр щыболъагъуж.
Интернетымкӏэ щызгъуэту хъуам псоми сыкӏэлъоплъ, ауэ мис а пшыхьэм ухэтамэ, ар нэгъуэщӏ хъунут, интернеткӏэ уеплъ нэхърэ.
Интернетым къралъхьэу уэ узыкӏэлъыплъхэм нэхъ уфӏэфӏу узэплъыр сыт хуэдэ-тӏэ? Хэт и лэжьыгъэм нэхъ удихьэхрэ хэт и ӏуэхущӏафэр нэхъ пфӏэгъэщӏэгъуэн? Мис а шыр зрагъэхъуми, хэщӏыкӏ щӏагъуэ щымыӏэу щыта? Иджыпсту къызэрысщӏамкӏэ, а адыгэшхьэр хамэ щӏыпӏэхэми иращэу щытщ, ар сщӏатэкъым япэм. Абы нэмыщӏ иджыри мис а Германием Генетикэм елэжьу щыӏэ институтым ди шыхьэм я генетикэр зэрыщыту зыхагъэкӏыну абы зрелэжьхьэр, сэ сщӏэрэ, мис а паспорт шыхьэм хузэгъэпэщауэ зэрыщытар сытар, мис ахэр сщӏатэкъым. Тӏанэ шым, шыу ягъэхъум и бжыгъэр зэрыщытыр сщӏакъым. Сеплъыжащи, уэи, шы щхьэбжыгъэ хъарзыни щыӏэм, Мис иджысту дызэрызэпсалъэмкӏэ гу лъыбгъутэ, уэ уи анэдэлъхубзэр апхуэдиз илъэс лъандэрэ абы удэс пэтми, уэ уи анэдэлъхубзэр ӏэщӏыб пщӏакъым, хъарзынэу фӏыуэ уропсэлъэф. Ар къызыхэкӏыр сыт?
Адыгэбзэр сызэрыцӏыкӏурэ къысӏурыӏэфӏауэ щытщ. Сыщыцӏыкӏум щыгъуэ таурыхъхэм къысхуеджэу щыта сэ си адэшхуэм и шыпхъур. Адыгэбзэ иригъаджэу щыта Щоджэнцӏыкӏу ӏэдэми дэлэжьауэ щытат зэрыжиӏэжымкӏэ. Арати, а адыгэбзэми хуэӏэзэт, таурыхъ куэд ищӏэт. Дэри дыщыцӏыкӏум шэджагъуэ жей дагъэщӏынуми стынуми, абы делъэӏурэ таурыхъхэм гукӏэ къытхужиӏэжу щыта, къеджэтэкъым, гукӏэ ищӏэт. Адыгэбзэм и дахагъэр къысӏурыӏэфӏауэ ар си гум къинэжат. Иужьым сыкъыдэкӏуэтея нэужь, мо Мэзкуу сыӏэпхъуа хъуащ. Адыгэбзэми сыхуэзэшти, тхылъхьэм седжу, адыгэбзэ нэхъ куууэ зэзгъэщӏэну иужь ситурэ нэхъ къэзубыдыжа хъуа, сыщыцӏыкӏум щыгъуэ къэзмыщӏа куэди къэсщӏэжат. Сымылъэгъуа тхылъ гуэрхьэри слъэгъуащ, абы нэмыщӏ ӏуэрыӏуатэм, теухуауэ тхылъ куэди къэзгъуэтыжа, ӏуэрыӏуатэр тхыжауи, псалъэм папщӏэ Къардэнгъущӏым радиом къыщиту щыта нэтынхьэри ахэри къэзгъуэтыжат. Абыхэми седаӏуэу, гъуэгу стетурэ си тхьэкӏумэм ислъхьарэ седаӏуэурэ ӏэджэрэ. Метром уисэрэ. Ар псори си гум хыхьауэ щытщ. А уэ-тӏэ Зыхуэпхьэс жыхуэпӏэхэр зэгъусэ пщӏауэ зэуэ зы архив хуэдэу зыгуэр зэбгъэпэщауэ Мэзкуу унэм ущедаӏуэрэ? Сыщодаӏуэ, абы нэмыщӏ сэ хъуэпсэгъуу сиӏар, а архивыр зы сщӏыжауэ щэ тхылъу сиӏэхэри, узэдаӏуэ хъунуи щыӏэхэри, псори зы сщӏыжауэ цӏыхухэм къагъуэтыфын хуэдэу интернетым къислъхьэну арат си хъуэпсэгъуэри. Абыи иджыри солэжь хуэм-хуэмурэ нэзгъэсауэ схужыӏэнукъым, ауэ Абыи сыпылъщ зэрысхузэфӏэкӏкӏэ.
Нтӏэ, сэри интернетым щызолъагъу уэ уи напэкӏуэцӏым, мис мы адыгэм епха ӏуэхухэр илъу, видео хъуми, сэ сщӏэрэ псалъалъэ хуэдэу зыгуэрхэр къиплъхьу. Абыхэм узэрелэжьми, и гугъу къытхуэщӏ, Мурат.
Псалъалъэм ара нэхъ ӏуэху нэхъ гугъуу иджысту сызыпылъри, абы сызэрихьа хъуар Мо адыгэбзэ сыщеджэм щыгъуэ псалъэм папщӏэ сымыщӏэу зы псалъэ гуэр къэзгъуэтт. Абы къикӏыр къэзгъуэтын щхьэкӏэ зы тхылъым сиплъэти, абы щызмыгъуэтуи къэхъут. Ауэ итӏанэ нэгъуэщӏ тхылъ гуэрхэми щызгъуэтыжт. Арати, апщыгъуэми сегупсыса, мыхьэр тӏэ псори зы щӏыжауэ къиплъхьамэ, мынэхъыфӏу пӏэрэ жысӏэри. Абы нэмыщӏ, дэ зэрытщӏэщи, кӏахэмкӏэ, Адыгэ Республикэмкӏэ ис адыгэхэми зы бзэ щхьэхуэ яӏэщ. Ар адыгэбзэрэ пэт дыдейм темыхуэу щытщи, абы я псалъалъэхэри щхьэхуэу щытщ, я тхылъхэри псори щхьэхуэ. Ауэ къапщтэмэ, абыхэми я псалъалъэхэм адыгэбзэу щыту пщӏэ, ауэ къэбэрдей псалъалъэхэм имыту щыбогъуэт зыгуэрхэр. Аращи, абыи сегупсысат, Мыхьэр тӏэ зы тщӏыжамэ мынэхъыфӏу пӏэрэт? Къапщтэмэ, абы я къэпсэлъыкӏэр тӏэкӏу нэгъуэщӏ щхьэкӏэ ари адыгэбзэу щытщи, абыи дэ къыхэтхыфын щыӏэщ, Дэ къэбэрдей, къэбэрдейбзэкӏэ псалъэхэми. Ари адыгэбзэу ара, ауэ и къэпсэлъыкӏэр тӏэкӏу пхъуэжу щытмэ, ди бзэми хэзэгъэну псалъэ куэд яӏэ. Аращи, ахэри зыхуэзгъэкӏуэжу, итӏанэ мыдрей тхылъ зэкӏэщӏэпхъауэ акӏэ-мыкӏэ ит псалъэхэри, ахэри псори зыхуэсхьэсыжу зы псалъалъэ сщӏыну сигу ислъхьауэ ара? Нтӏэ иджысту абы уелэжьрэ а ӏуэхум?
Иджыри солэжь куэдри селэжьэну.
Кӏэух иӏэкъым абы, ара? Ар лэжьыгъэ куу гугъущ. Дэ ди лъэпкъым сыткӏэ къызэрыхуэсэбэпыну уэ зи ужь уит ӏуэхур? Пэжым ухуейуэ щытмэ, нэхъ пасэӏуэкӏэ къыдэкӏа тхылъхьэр, иджысту тхылъ щапӏэхэм ущӏыхьу щытмэ, бгъуэтыжыркъымэ. Иджы а тхылъыр къыдамыгъэкӏыжмэ, нобэ къыдэкӏуэтей щӏэблэм, щӏалэгъуалэм тхылъыр ямыӏэу щытщ. Ауэ а сайтым уэ къиплъхьэу щытмэ, хэт хуейми гукъыдэж зиӏэм псоми ялъагъунущ, араӏэ? Аращ, абы нэмыщӏ сэ мы псалъалъэм дыщӏыхуэныкъуэу къэслъытэр, ди гъащӏэр иджысту нэгъуэщӏ гуэр хъуа ди адэжьхэм ялъэгъуа гъащӏэм хуэдэжкъым. Аращи, дэ иджырей гъащӏэм дытепсэлъыхьыну дыщыхуежьэкӏэ, Ди бзэр мы иджырей гъащӏэм хуэмыкӏуэу щытщ, зы псалъэ гуэрхэр къыхуэдмыгъуэтыжурэ щытщ. А псалъэхэри ди бзэм къигъэщӏэфыну щытщ ауэдэ зэфӏэкӏ иӏэ, ауэ псынщӏэу щыпсалъэкӏэ ар занщӏэу пхуэгъуэтынукъым. Ахэр псори егупсысауэрэ зы псалъалъэ гуэрым щызэхуэхьэсыжауэ щытмэ, уэ иджырей гъащӏэм утепсэлъыхьыну, утетхыхьыну щытми, псалъэ гуэр щумыгъуэтыжкӏэ абы занщӏэу уиплъэу къыщыбгъуэт мэхъу. Лъэпкъым Теухуауэ сыт хуэдэ ӏуэхугъуэри пфӏэгъэщӏэгъуэну ущыщыткӏэ, Мурат, уэ щӏэнгъэлӏхэм ятха тхылъхэр, къыдэкӏ тхылъхьэр куэду уиӏэ къыщӏэкӏыну, хэт сымэ я тхылъ нэхъ пфӏэгъэщӏэгъуэн, сыт хуэдэ тхылъ уиӏэхэр. Пэжу жысӏэнщи, сэ тхылъу сиӏэм я нэхъыбэм седжэхакъым, зэрысхущӏэмыхьэм къыхэкӏкӏэ. Нэхъыбэрэ къызэӏусха тхылъыр Бищӏо Борис ипэкӏэ къыдигъэкӏауэ щыта псалъалъэращи, моуэ инышхуэу, ӏувышхуэу. Абы, мис а хьэрф тедзахэм нэгъунэ техауэ щытщ. Куэдрэ сиӏэбэти. Мыдрейуэ тхылъхьэм щыщу пэжу сэ нэхъ сдэзыхьэхыр ӏуэрыӏуатэра. ӏуэрыӏуатэмрэ уэрэдыжьхэмрэ. Псоми седжэнут, ауэ псоми сыщемыджэфкӏэ нэхъ сызэгугъур мис ахэра. Тхылъ згъуэтхьэри къэсщэхуащ. Ӏэджэрэ мо щӏэуэ дагъэкӏым нэмыщӏ иджыри букинистикэм сыщӏыхьэурэ тхылъ пӏырысэ ӏэджи ямыщэжыххэуэ, Ахьэра сэ псом нэхърэ нэхъ згъэлъапӏэр. Ахэр ауэдэ иджыпсту бгъуэтыжыххэнуӏыми, згъуэтыху, мис ахьэри къэсщэхуа. Ауэ ахьэри къыпӏэрыхьэн щхьэкӏэ щӏэх-щӏэхыурэ абы ущӏыхьэн хуейщи, сэ ауэ дыдэу схузэфӏэкӏкъым. Дапщэрэ сыщӏэмыхьами, зы тхылъ сымыӏыгъыу сыкъыщӏэкӏыжтэкъым. Псори здэзымыхьыжыфауи щытщ. Уэ уи лэжьыгъэу ищхьэкӏэ зэрыжысӏащи, щытыр дохутыр ӏуэхура, дзэмкӏэ дохутырщ. Иджы дэ ди телевизор еплъхэми, сэри сыхуейщ ар сщӏэну. Дэ ди дзэр дахэу щытын щхьэкӏэ, фӏыуэ дыкӏэлъыплъыфын щхьэ, сыт тщӏэн хуейр дзэ дахэ диӏэн щхьэкӏэ? Дзэр узэцӏыкӏуурэ пхъумэн хуейуэращи. Дэ дыщыцӏыкӏум щыгъуэ иджы щыӏэ ӏэмалхэр щыӏатэкъым. Арати, куэдым ди дзэр ягъэкӏуэдауэ щытщ, дахэ-дахэу ямыгъэхъужу, тӏэкӏу узамэ ӏуачэу сыту. Ауэ иджы ауэдэу щытыжкъым. Дзэр къызэрыхэкӏым щыщӏэдзауэ, занщӏэу сабийр ебгъасэрэ щыр. Илъэс ныкъуэ къэс дохутырым дей пшэрэ ебгъэплъу. Абы и плъагъу ахъшэ гуэри ихьынкӏэ мэхъу абы, ауэ мис абы ущымысхьу, абы хуэзэри епту, умыщхьэхыуэ пшэн хуей. Абы нэмыщӏ унэм зэрилъэщӏыращи, абыи укӏэлъыплъыну. Унэм сабийм и дзэр зэрыщилъэщӏыр мыхъуу щытмэ, а дохутырми и дей пша нэужь ар къыбжиӏэфыну. Ар къилъэгъунущи. Аращи, зэрыцӏыкӏурэ а дзэм ауэдэу ухуэсакъмэ, ущысхьмэ, абдежым щыщӏэдзауэ зэрыпсэууэ къэнэну, зыгуэр тӏэкӏу къыхэузыкӏми, псынщӏэуи ягъэхъужыну, иужькӏэ ауэдэу лэжьыгъэшхуэу ещӏэн ухуэмейуэ щытыну.
Дзэр зэрыплъэщӏыр тэмэму щытмэ, жыхуэпӏэм сыт къибгъэкӏыр? Дауэдэу тэмэму ар зэрыплъэщӏын хуейр? Дэ псоми къытщохъуж фӏы дыдэу тлъэщӏауэ, ауэ и нэхъыбэм уэ тӏэкӏу телъэщӏыхьамэ куэдщ жыдоӏэри дыщӏокӏыж. Ауэ абы тӏэкӏу къытенауэ щытмэ, зы махуэм къытенар адрей махуэм къытехьэжри, аргуэру ар нэхъыбэ хъуурэ макӏуэ, ар итӏанэ фӏыцӏэ мэхъуж, а къыкӏэрынахьэр нывэм ещхьу быдэ мэхъужри, дохутыр хэмыту пхутегъэкӏыжынукъым. Урысыбзэкӏэ жыпӏэм зубные камни жыхуиӏэра? Нтӏэ.
Ар щабэ цӏыкӏурэ къежьэу етӏанэ быдэ мэхъуж, фӏыцӏэ мэхъужри, мис ар етӏанэ зубной камень жыхуаӏэра. Дэ тшхы ерыскъым куэду елъытауэ къыщӏэкӏынщ. Шхын быдэ пшхмэ нэхъыфӏ уи дзэлым зыхищӏэну, хьэмэрэ нэхъ шхын щабэ пшхмэ нэхъыфӏ?
Щабэӏуэри быдэӏуэри фӏыӏым, ауэ дауикӏ дзэм и дейкӏэ фӏыгъуэ лъэпкъ зыпымылъыр ӏэфӏыкӏэхьэра, зэищ сэ ауэдэ куэд дошхри. Ахэр умышхми гъащӏэ пфӏэӏэфӏынукъым, ауэ тӏанэ дахэ дахэу уи дзэхэр бгъэкъэбзэжын хуейуэ ара. Нэхъ быдэхукӏэ нэхъыфӏщ пэжу, ауэ иумыгъэлейуэ. Ар быдэӏуэу къыпщыхъуу щытмэ, тӏанэ щабэм утехьэжмэ нэхъыфӏщ. Нэхъ быдэхукӏэ жыхуэпӏэр псалъэм папщӏэ мыӏэрысэ хуэдэ, кхъужь хуэдэ ахэра? Мис а пхъэщхьэмыщхьэм псом хуэмыдэу дзэм и декӏэ фӏы дыдэ. ӏэфӏ умышхыу щытмэ, Нетӏэ зэрыжыпӏащи, гъащӏэр пфӏэӏэфӏкъым жыбоӏэ, ауэ иджы иныкъуэм дей мыпхуэдэу жаӏэ, дохутырхэращ жызыӏэу зыхэсхыр. Екӏэкӏуэну щытми, ефӏэкӏуэнуми уи дзэм и щытыкӏэр елъытакъым уэ ӏэфӏ пшхым жеӏэ. Абы и закъуэкъым зэлъытар, ауэ емылъытэхауэ жысӏэнукъым. А щыпшх тӏэкӏум ар дакъикъэ хъуми ара, ауэ абы иужькӏэ умылъэщӏыжамэ, ар дзэм къытенауэ сыхьэт бжыгъэ гуэркӏэ зыбохьэ. Мис арат дзэхьэр нэхъ зэзыгъэкӏуэкӏыр.
Пшхырэ занщӏэу плъэщӏыжмэ е псы жьдэбгъэжыхьыжмэ зэран зыри иӏэкъым, ара? Пхуэлъэщӏыху лъэщӏ хуейуэ щытмэ, ауэ махуэ псоми кӏуэцӏкӏэ пхуэмылъэщӏу щытми, зыгуэр жьдэбгъэжыхьми мэхъу. Махуэм щыщӏидзэмрэ щиухымрэ плъэщӏымэ, ари куэдыщэу къалъытэ, махуэм тӏоу плъэщӏмэ. Пщэдджыжьымрэ пщыхьэщхьэмрэ. Мыдрей шэджагъуэ сытхьэм дей тӏэкӏу жьдэбгъэжыхьми ара. Дзэри зепхьэн щхьэкӏэ, укӏэлъыплъын щхьэкӏэ ахъшэ куэду уиӏэн хуей. Егъэлеяуэ лъапӏэщ. Абы иплъхьэ пломбэрами сщӏэкъым, узэрелэжь ӏэмэпсымэрами сщӏэкъым, ауэ дзэм укӏэлъыплъыныр пуду схужыӏэнукъым.
Арат-тӏэ сэ щӏыжысӏэр, а дзэм пасэу Уемыгугъыу щытмэ, нэхъыкӏэ хъуа нэужь, абы епщӏэнури нэхъ лъапӏэ мэхъурира? Нэхъ пасэу иужь щитым дей, щӏэх-щӏэхыу дохутырым ущӏыхьэм абы ептынур куэд хъукъым. Ауэ дзэ щыхэмытыжым, ар щӏэщӏу щыхэбгъувэжын хуей щыхъум, ахэр псори куэдкӏэ нэхъ лъапӏэж мэхъу.
Имплант жаӏэу хэӏуантӏэу къежьа дзэр япэм хэпӏуантӏэ щымыӏэу къыбгъэдэтым зыгуэрурэ епхрэ ублэкӏыу щыта иджы имплант жари къагупсащи, и уасэкӏэ жыпӏэу щытмэ лъапӏэ дыдэщ. Ар Мэзкууи нэхъ лъапӏэж къыщӏэкӏын ди декӏэ нэхърэ. Имплант жыпӏэмэ абы я уасэхэр куэдкӏэ зэщхьэщыкӏкъым. Тӏэкӏу мыбыкӏэ щынэхъ пудщ, уэ зи гугъу пщӏа лъэмыж хуэдэ мостым протезым щы дзитӏ дзищы. тегъэщӏапӏэу ещӏри, а дзэ хэмытыжым и хьэлъэр е мыдрей дзитӏым яхьынура? Нтӏэ, мор хэпӏуантӏэмэ, езым и хьэлъэр езым къещтэжэра? Имплант жыхуэпӏэр дэтхэнэ цӏыхуми езэгъыну, ар хэт и дзэми хэпӏуантӏэу хъуну? Закъуэтӏакъуэ щыӏэхьэщ ар зэмызэгъын, псалъэм папщӏэ диабет зиӏэхьэр имплант ебгъэувын щхьэ лъыр анализ ебогъэщӏ. Абы иужькӏэ занщӏэу дохутырым къыбжиӏэфынущ хъунрэ мыхъунрэ. Ауэ ар зэмызэгъыр закъуэтӏакъуэу, и нэхъыбэм йозэгъыр, и ныбжьым емылъытауэ. А зыхэпӏуантӏэ къупщхьэм имыубыд иубыд абыкӏи зыхедзэ а пэжыр? Дзэлым и къупщхьэр зэрыщытращи, абы дзэ щыхэмытыжым дей езы къупщхьэр хуэм-хуэмурэ хэщӏу макӏуэ. Плъагъурэ, къупщхьэ щӏэуэ къагъэкӏыжу ар къапщтэмэ, къупщхьэ зыгъэкӏыж материал халъхьэри, а къупщхьэри щӏэрыщӏэу дрещӏеиж. Мис абы иужькӏэ хэплъхьэ хъуну имплантыр. Дэ ди лъэпкъым къыхэкӏауэ цӏыху цӏэрыӏуэ куэд диӏэщ. Абыхэм ящыщу хэт сымэуэ нэхъ я лэжьыгъэу удихьэхрэ, хэт нэхъ утепсэлъыхьыфыну? Сэ сцӏыхухьэм щыщу Езыми сыкъицӏыхуу, гуапэ дыдэу дызэхущытуи, Тут Заур и цӏэ къисӏуэфынура? Унагъуэ хъарзынэщ, Москва дэсхьэщ ари, абы дыщызэроцӏыху.
Мэзкуу дэс адыгэхэм фызэрыщӏу псори ныбжьэгъу сыт ущиӏэу къыщӏэкӏынщ апхуэдиз илъэс лъандэрэ абы ущыдэскӏэ. Мис ар иджы плъагъуӏэ зэрыщытыр, сэ абы япэ дыдэ сыщыдыхьам щыгъуэ, Абы дэт Хасэм я тхьэмадэу Тут Заур щыта. Апщыгъуэм зэхуэсхьэр ящӏу, щӏалэгъуалэр зэрагъэцӏыхуу сытуэ сэ срихьэлӏэжа абыхэм. Иджы апхуэдэуи щытыжкъыми, япэм сцӏыхуахэри тӏэкӏу сымылъагъужурэ сытурэ къокӏуэкӏыр, адыгэхэм я зэкӏэлъыкӏуэныр нэхъ мащӏэ хъуа иджыпсту. Артистхэращ абы нэхъыбэу накӏуэр, абыхэм я пшыхьхэм зребгъэхьэлӏэфрэ. Псоми сымыкӏуэфми, Нэхъыбэу а уэрэдхэр уэрэдыжьхэр щызыхэсхынуращи, мис а джэрпэджэжыр щынэкӏуам щыгъуэ мис иужьрейуэ ахэр слъэгъуащ, ар хэта? ӏуэху нэхъ щхьэпэу ялэжьыращи, а уэрэдыжьхэр тӏэкӏу къагъэщӏэрэщӏэжу иджырей гъащӏэм хагъэхьэж. Гупыр езыр зыхэзышауэ щыта Къуэдзокъуэ Тимуррэ Хъалил Болэтрэ. Нэхъ ипэкӏэ сэ къэсцӏыхуауэ щытар Болэтра. Абыхэм иджыри мы гупым зэрызыхашам нэмыщӏ нэгъуэщӏ лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏ. Адыгэ уэрэдхэм нэмыщӏ мыдрей Кавказым ис лъэпкъыу хъуам къызыхакӏухьурэ я къуажэхэм, я гъащӏэм иджыри хэт уэрэдхэр ятхыжрэ зыхуахьэсыжа. Ахэри утыку къралъхьэжа. Абы нэмыщӏ Абы зыхуахьэсыжа уэрэдхэр ди Урысейм дэт къалэхэр къызыхакӏухьурэ абы къыщагъэлъэгъуа. Къэралым къыщекӏуэкӏыу хъуар дымыщӏэкӏыу мэхъу, мис а Дагъыстэн дыдэм къыщекӏуэкӏхэр дэ тщӏэнукъым. Дауэдэ уэрэд щыӏэми дымыщӏэкӏыу мэхъу. Мис ахэр цӏыхухэм лъагъэӏэсыжа. Хэкумкӏэ уи гупэр щыбгъэзам де уи гум щыщӏэр сыт? Илъэсым зэрэ тӏурэ щэрауэ къызэрыкӏуэжыфыр. Сэ псом хуэмыдэу сызэхъуапсэ къуажэрат сыщыпсэуну. Иджыпсту уэдэу схузэфӏэкӏым, ауэ къуажэм сызэрыцӏыкӏурэ сесауэ щытщ. Налшыки уэдэу къуажэм пэслъытэкъым. Щӏалэгъуалэм я щытыкӏэ, я псэлъэкӏэ, я гупсысэкӏэ, я дуней тетыкӏэ теухуауэ сыт жыпӏэфын? Уигу ирихьрэ, иримыхьрэ? Сэ щӏалэгъуалэм ӏей зыри дэслъагъуэкъым. Къапщтэмэ, дэ дыкъыщыдэкӏуэтейуэ щыта лъэхъэнэр тӏэкӏу зыхэзэрыхьауэ щытт. Мо СССР-ыр къэлъэлъэжауэ. Ди къэралыщӏэ иджыри зытемыувэпауэ уэдэу. Иджы щыӏэ щӏалэгъуалэм ягъуэтыр дэ тлъэгъуакъым. Иджы къапщтэмэ, еджэнухэми уи тхылъи, уи компьютери сыти псори ягъуэт. Абы нэмыщӏыж иджыри уэри зэрыпщӏэщи, Европэм ягъакӏуэрэ ирагъаджи щыӏэщ. Мокӏэ Лондони ягъакӏуэу илъэс бжыгъэ гуэркӏэ ирагъэджауэ ауэди щыӏэхэр. Мэзкуу дэс щӏалэгъуалэми иджыпсту Нэхъыфӏу еджэхэр къыхахри стипендие кърат мазэ къэс. Абы нэмыщӏ иджыри а диплом щӏэращӏэу къыдэзыхахэр утыку кърашэурэ и цӏэхэр къраӏуэ, псоми кърагъэцӏыху. Уэ уи зэманым уи щӏалэгъуэ ущеджам щыгъуэ ахэр щыӏакъым апхуэдэхэр.
Дапщыгъуэм гъащӏэр нэхъ гугъу щыта? Еджэну гукъыдэж зиӏэр дапщыгъуи еджэнут, ауэ иджы нэхъ зыфӏэкӏ нэхъыбэ яӏэщи, Къапщтэмэ, иджырей щӏалэгъуалэри нэхъ еджауэ, гъащӏэм нэхъ хащӏыкӏыу къысщохъу. Еджэн ӏуэху нэмыщӏкӏэ мыдрей лъэпкъ ӏуэху теухуауэ-щэ? Хэкупсу гъэсауэ адыгэбзэр яфӏэфӏу щыту пхужыӏэну? Ари схужыӏэнущ. Сэ сызэгупсысыр адыгэбзэм теухуауэ ахэр зэджэну, зэплъыну, зэдэӏуэну адыгэбзэкӏэ щыӏэ тӏэкӏу зэрымэщӏэӏуэра. Нэхъыбэ щыӏэху нэхъыфӏт. Ахэр иджысту урысыбзэкӏэ зыхуейр ягъуэту еса. Уеджэнуи, тхылъымпӏэм тету уеджэуи мэхъу, компьютерым тету уеджэ мэхъу, абы нэмыщӏи уедаӏуэуи мэхъу. Псом хуэдэуи щыӏэ. Адыгэбзэри абы нэсауэ щытамэ, абыхэм я дежкӏи фӏы дыдэ хъунут.
Адыгэбзэкӏи тхылъ илъщ интернетым. Тӏэкӏу мэщӏэӏуэ.
Итӏанэ щӏэу къыдэкӏри мэщӏэӏуэ. Абы нэмыщӏ иджыри. Аудио тхылъ жыхуейм хуэдэу щыӏэхэри мащӏэ, нэхъыбэ дыхуэныкъуэ. Адэкӏэ проблему плъыту, нэхъ зыхуэмыхъуу диӏэу сыт уэ уи гугъэр? Хущхъуэгъуэ зимыӏэ уз диӏэу слъагъукъым сэ. Хуэм-хуэмурэ тӏэкӏу нэхъ тӏэщӏэхуа, тӏэщӏэкӏа ӏуэхухэри зытеувэжу щытщ. А адыгэбзэри плъагъурэ тӏэкӏу интернетым къыщымыгъэлъэгъуаурэ щыта, иджыпсту нэхъ зыгуэрхэр щыбогъуэт. Щапхъэу къэсхьынщи. Зы псалъэуха гуэр урысыбзэкӏэ къащти, гуглым, яндексым итхи, ӏэджи бгъуэтынущ а псалъэр хэту. Адыгэбзэкӏэ зыгуэр щиптхэм де зыри щимыгъуэтыххэ къохъу. Абы къикӏыр интернетым адыгэбзэр нэгъэсауэ къыщыгъэлъэгъуауэ зэрыщымытра, ари иджыпсту хуэм-хуэмурэ зытоувэжыр. Адыгэбзэкӏэ тхауэ сайт нэхъыбэ къежьэ хъуа. Арщи, абы дяпэкӏи егугъун хуейуэра, мыхъуам ар димыӏэххэураӏым. Плъагъурэ, дэ дыдейм зыгуэрым кърилъхьэну щытмэ, ар и гукъыдэжкӏэ, и гумызэгъагъкӏэ кърилъхьэмэ кърилъхьаурэ аращ, мыхъумэ ар и лэжьыгъэу, ар и къалэну ауэдэ зыри диеӏым. Аращ а щӏэмащӏэр. Абы теухуауэ жысӏэнуращи, дэ Конституцэм итуэ бзэуэ щы диӏэр, къэралым и унафэщӏхэм я ӏуэхущӏапӏэхэм а бзищри зэдэкӏуэу къыщагъэлъэгъуэн хуейщ. Псалъэм папщӏэ, ӏуэхущӏапӏэ гуэр щӏыхьэкӏэ абы урысыбзэкӏи, адыгэбзэкӏи, балъкъэрыбзэкӏи тхауэ щытын хуейщ. Пэжкӏэ нтӏэ къапщтэмэ, а ӏуэхущӏапӏэхэм я интернетым щагъэлажьэ сайтхьэри апхуэдэу зэрыщытын хуейр, а бзищымкӏи зэдзэкӏауэ. Сэ абыхэм сеплъащи, урысыбзэм фӏэкӏа щызгъуэтакъым. Ауэ Мис ар нэгъэсыжын хуейуэ къызолъытэ. Псэукӏэм теухуауэ, экономикэм теухуауэ жыпӏэу щытмэ, Нало Заур жиӏауэ щыта, культурэ зимыӏэ лъэпкъым экономикэ иӏэнукъым. Мис ар пэжу къызолъытэ. Ди культурэ нэхъыфӏ хъуху, экономикэри нэхъ ефӏэкӏуэнура. Культурэр нэхъыфӏ хъун щхьа еджэн хуейщ.
Ар къызыгурымыӏуэми, Гукъыдэж абгъэгъуэтын хуейщ абы елэжьын щхьэкӏэ. Ар къызыгурымыӏуэм къапщтэмэ, езым и ягъэу аракъым, ирикъу щӏэныгъэ бгъэдэмылъу ара. Ауэ уэ къыбгурыӏуэу щытмэ, адрейхэми ягурыбгъэӏуэн хуей.
Нтӏэ, Мурат, адэкӏэ уи щхьэ ӏуэху хъуми, лъэпкъ ӏуэху хъуми, мис мыр диӏарэт, мыр си хъуэпсапӏэщ жыпӏэу сыт уиӏэр? Иджыпсту япэ дыдэ изгъэщыну мис а аудиотхылъхэр къыкъуэкӏыну. Ахэр нэхъыбэу диӏамэ, сэри седэӏуэнут сфӏэфӏу. Абы елэжьыни диӏэщ къапщтэмэ, иджыпсту лэжьыгъэ гуэрхэр абы теухуауэ кърагъэжьауи зэхэсха. Ауэ плъагъурэ иджыри, дэ ди тхакӏуэхэм къыдагъэкӏым нэмыщӏ, адрей къэралхэми щыцӏэрыӏуэ тхакӏуэхэм я тхыгъэр адыгэбзэкӏэ зэрадзэкӏами мис ари фӏы дыдэ хъунут. Къыдэкӏыну зэхэсхащ жыхуэпӏэр, хэт зи ӏэмыщӏэ илъыр, абы и ӏуэху хэт зезыхуэр.
Сыщымыуэмэ, Черкес FM зы ӏуэху гуэр къаӏэтауэ си гугъэ, ахэр зэрагъэпэщыну. Псори зэуэ нобэ тхужыӏэну къыщӏэкӏынкъым. Ди щӏалэгъуалэри фӏыхьэщ, нэхъыбэж ирефӏакӏуэ.
Адэкӏи уи мурадхэр Тхьэм къуигъэхъулӏэ, ди нэтыным узэрыхэтам папщӏэ фӏыщӏэ пхузощӏ.